mmawa wabwino kwina kulikonse kumene mukuonera kanema wa luntha ikwananso ndithu nthawi ija imene timakupatsirani program ya press review nthawi imene timaunikira kuti kodi nyuzipepala zathu lero pokhala lachiwiri pa 9 december uh, 2025 zalembanji ndiye lero muli ndine patrick popa komanso mzangayo gift kalonga wadzuka bwanji gift ndadzuka bwino kaya eti Yeah.
zotheka wezi wezi
Eh, okay mm. chabwino iyayi uh, kungolandira ndithu amalawi pamene tikukamba kuti ndithu mm, ino ndi nthawi imene timatsukuluza mm. uh, kuona komanso uh, kuuza ndithu mtundu wa malawi mwina kwa ena zimakhala zovuta kwambiri mm. kuti kodi nyuzipepala ili m'manja Yeah. nde ino ndi nthawi ndithu imene yayi uh, tikhale tikuunikira kwambiri nde ine ndikhale ndikukutengerani nyuzipepala ya the daily times pamene mzangayo ine ndikhale ndikukutengerani uh, newspaper ya the nation mwina tiyambe ndi newspaper ya the nation kuti kodi front page uh, komanso ndithu uh, zili mkati mmenemu uh, mwina ndi ziti ndi ziti uh, pa front page pali nkhani ya cdf bill storm builds up uh, law society others call for wider consultation on law

granted to five Malawi Police Service Commissioners stopping their redeployment to the Mainstream Civil Service. nkhanitu ndi imeneyo imene yakuti paja apolisi anakamang'ala ku bwalo la milandu kukatenga chiletso kuti asasunthidwe kuchoka ku polisi five ena anachotsedwa ku polisi kupititsidwa kumalo ena ndi ena nde anakatenga chiletso nde sindidziwa kuti maganizo ako ndotani pa nkhani imeneyi ya mwina uh, mu chilichonse uh, boma likasintha zambiri zimakhala zikuchitika ndiye iyayi tingodikira kuti kodi mwina chiletso chimenechi komanso nkhani imeneyi uh, zikhale zikuyenda motani komabe ndithu boma likati lasintha eh, zambiri zimachitika nde zimangofunikira ndithu kumaopa mawa Eh, mawa kumaliopa ndithu
koma nanga uliopa bwanji pesa uyo yayi yayi umazindikira kuti kulinso mawa Kulinso mawa. Eh, chifukwa mawa ndi limene ndithu uh, zabwino zimene umapanga zoyipa zimene umapanga ndi zimenenso zimadzapanga reflect uh, kumamawa kachinachake uh, chikachitika sure chabwino tione ndithu newspaper ya the daily times uh, the front page akuti analyst backs apm's approach komanso akuti acb rescues government vehicles uh, tiyambe ndithu uh, ndi nkhani yokhudza uh, imeneyi uh, akukamba kuti ndithu analyst backs apm's approach pamene tikukamba kuti ndithu while some analysts have faulted president professor arthur peter mutharika's use of a personal vehicle

uh, said that um, uh, uh, the, the, said that the alleged abuse that happened to state residents um, uh, during uh, the previous administration may also apply to state house motor vehicles nkhani ndithu ndimeneyi uh, zokhazokhazo tikukambazo kuti uh, boma likadalasintha eh zambiri zimakhala zikuchitika so professor arthur peter mutharika is using his own vehicle mm.
of course ena akunena kuti akuseva chuma koma pa malamulo ake ati zimayeneka kuti the moment you have changed the government amayeneka kuti ayambe kuyendera magalimoto aboma koma oh, koma no, mwina chi- chi- chikuchititsa ndi chani I- i- i- in your um, uh, in your kafukufuku chikuchititsa ndi chani
Ah, ine ndikuona ngati kuti palibe ngatibe ah, kukayikirana Okay. because ndi mmene akunenera apo kuti state house inaonongedwa ndakuganiza kuti ngati an- ngati state house inaonongedwa is being alleged kuti inaonongedwa nanga kuli galimoto sangakhala kuti anaiononga because the expert unaona kuti mwina kofunika kuti mwina kubwere ma expert ena azachitetezo azaonikire kuti kuti magalimoto ali bwinobwino koma ndi zokhazokhazo zimenezo
iyayi eh, ndimenemo komabe tikhale ndithu mm, ah, tikuona kuti kodi nkhani zimenezi ah, zikuyenda motani mokumbutsana kutereku ndithu tikanalibe ah, masiku amene tukamba kutereku ndithu ah, dziko la malawi ah, chiponyereni chisankho mwezi wa september

Cooperative Development Foundation, CDF, of Canada and Norwegian Government who have committed to continue supporting the country's efforts. Okay.
Nkhani ndi imeneyo kuti afuna kuthandiza ndi chakudya. Ndi ndikuona kuti ndi nkhani yabwino yayi uh, mmene tinaonera ndithu kuti dziko la malawi analowetsa ndithu um, makamaka kuti madera ena akuyenera uh, kugawira ndithu chakudya uh, state of uh, n- n- n- national disaster Yeah. ya ndi tinaona ndithu kuti uh, madera ena uh, mwina uh, vula sinagwe bwino ndi boma analonjezanso kuti yayi amalawi asavutike amalawi asazunzike ndithu uh, ndi nkhani

in which it has indicated that the applicants have up to January 6, 2025, rather 2026, to submit application letters and uh, documents. Nkhani ndithu ndimeneyo kuti ah, pakati pano dziko la Malawi ndithu ah, kulibe amkulu ah, makamaka ndithu wa Pano pangokhala acting. pangokhala ndithu Act- acting chabe Yeah. ndi mwina titani tinaona kuti mm, ah, achizuma ah, atasankhidwa anachoka Ah, kunabweranso ndithu ena ndi ena titani mwina ah, kuti ah, bungwe limeneli lothana Liziyenda mm, lothana ndi katangale komanso ziphuphu liziyenda bwino chifukwa tikaona kuti ah, kukabwera boma ili zimavutabe bwe- bom- boma ili zimavuta titani kuti mm, ah, ah, bungwe la acb likhale lodzimira palokha
kuti bungwe limeneli likhale loziyimira paokha kwambiri chimene chimangofunika nchona kuti lisakhale mkhwapa mwa boma Okay. kapena the ruling party yeah because chimene chimachitika nchona kuti ikakhala zonena kuti um, akutenga ma directives kuchokera kwa the ruling party zimakhala zonena kuti ndekuti acb cannot do its duty cannot do his work kwa anthu amene akulamula nde zimene zijaso zimakhala zikutani zikusokoneza komano i hope uh, this re-advertising is, is being done in good faith Okay. because zimathanso kuchitika pena ungofuna kupakana phala kamwa yeah, they- zitakhala kuti maybe zachitika choncho and the due process have been uh, followed and zinthu zoti zitithandiza Ah, chabwino sure yeah mwina tione uh, mu the nation uh, kuti mwina ndi nkhani itinso imene uh, ikupereka chidwi kwa aMalawi apa pali nkhani ina kuti minister laments graft in councils

has been in Rumphi, Chitipa and Karonga, said he observed a growing tendency of corruption which is leading to poor service delivery. Ai, Nkhani ya katangale ikuoneka zonna kuti ai, si nzoti tizatani kapena mapemphero Ah, ndizovuta koma ndizovuta Ah, mwina pa nkhani ya katangale katangale amatha kuchitika pena paliponse Ah, katangale ndithu imakhalanso tcheni eh, yonena kuti inu mmakhalamo inanso amakhalamo eh, i- i- i- i- ndi- ndipo ndi nthenda yonena kuti nzovuta kuti ithetsedwe unless otherwise komabe chabwino Ko- koma ine ndimaona chinthu chimodzi nkhani yakatangale iwe ndine pano takukamba zoyipa zakatangale Yeah. zonena kuti we are not part of it exactly koma kukhala part of it will be quiet We'll be quiet. Eh, you- you see that's why we're saying kuti katangale nzovuta kuti athe koma Eh, tizatani Uh, I think uh, uh, okay uh, chimene chimangofunikira uh, let's deliver uh, maproject osiyanasiyana amene tapatsidwa let's deliver cause katangale amachitika pakhala mwina maproject ena ake pali mwina um, uh, funding ina ake mm. hey, ndi mmene mmachitika katangale Eh, chifukwa mmene mujamo ndimene anthu budget okay kumakhala ma budget osiyanasiyana Sure. Eh, so, okay ah, tili ndi mwina 5 billion taona ndithu kuti ah, cdf mmene CDF, zikukhalira yeah, mujamo yeah, yeah. so kumene kujako kuli mpungwepungwe Mm. Eh, kuli mpungwepungwe ndekuti Wina 5 billion wachalira. 5 billion imeneyi zona ingondidusa ingondidusa kansala zona you see so Ah, ndi zinthu zimene zimafunikira ndithu kuti ayi akukhalana pansi and um, ah, tizione koma Eh, tizione okay apaso pali nkhani ina kuti vp decri- decries moral governance decay first vice president jane ansah says malawi would have been a much better country had the christians been christian enough arguing that much of country's moral and governance decay is rooted in hypocrisy within faith community ineyo ndiye ndigwirizana naye 100 percent okay Mm.
kuti vuto limene lilipo ndonena kuti tinachuluka anthu opemphera koma amene timakhala ngati ngati we don't live to what we say we are um, mwachisanzo nkhani yakatangale ifa nkhani iri ikupitaso ku katangale kumweko Chiphamaso maka- chiphamaso Mm, chiphamaso. Eh, akunena kuti uthandize u- upange zinthu zokomera aliyense komano ukuona zoti eh apapa ndikuyeneka ndimange nyumba Eh, because ndimazifunsa mwina iwewe unaona kuli anthu ena ali ndi manyumba mwina 10 maso eh, kuti azikhala nyumba zonse okay eh, more than 10 azikhala ali nyumba ndi malo zosizi. akuluakulu Mhm. dzinthu komanso dzambirimbiri akuvutaso afuna kulanda malo. komanso akuvutanso afuna ndi malo afunanso alandenso malo Eh, zovuta and munthu amene alibe ndalama akumpondereza akumpondereza ndi i don't know kuti tizatani ndiye ayi tingoyamikira ndithu the first um, Vice uh, President. vice president uh, dr uh, jane Jane ansah Ansah, kuti andithu yayi akulimbikitsa adindo kuti tiyeni uh, tizipemphera mu choonadi tisamangokhala kuti yayi timapemphera pamene tikupanga za uchiphamaso yayi chauta adzatilanga tionepo ndithu nkhani apa mu the daily times akuti centenary bank donates towards hunger response

with maize relief ah, kuona ndithu kuti banki ah, ya centenary yayi kuononga ndalama zokwana 5 million malawi kwacha sizinthu zophweka yayi Mm, anthu akuvutika kunjaku Mm, zoona. mano you can see kuti ah, ndithu 5 million kwacha kuthandiza anthu kuti ayi asafe ndi njala asafe njala mano mene chimango ndikhuza njena kuti anthu akathandizaso enanso amafunanso pomweponso funa kuphukira Mm. ndi tikhulupirira kuti amenewo apola moto Yeah. apola Mm, moto yeah, ye- ena mm, yeah, pa- pa- pa- pali mawu amati eh, zimene dzanja lamanja lachita mm. eh, lamanzere Lisadziwe. lisadziwe Mm, koma pali anthu ena amafuna ndithu yayi mashowbiz yani okay uh, mwina tisanapite ku business apo pali nkhani ya ku international imene yakuti tanzania outlaws independence day protest apa kunena kuti police in tanzania have announced

minister Mi- minister of finance of finance so okay ndimene ziku- zikuchitikiramo you have seen kuti sikuti papita nthawi a- a- a- atachotsedwa mboma koma pakali panopa akubwera ah, mwina akufotokoza kuti andithu boma langosankhidwa kumene Lipange Mwe- zakuti- lipange zakuti zakuti zakuti zakuti zakuti

so I'm, as- I'm just asking kuti Yeah. amene anaononga Anaononga kuti ndani? chuma chi- chifunike Yeah, recovery yeah, ndi ndani yeah. kapena it's something which has been there Yeah. kuti iwonso anangotisiya Yeah, yeah, and they yeah. never recover coz
tizinena chilungamo Chilungamo. amalawi uh, tinazindikira zolankhula Zolankhula. timadziwa kuti ichi nchabwino ichi nchoyipa so you can see kuti anthu awawa anali mboma Mboma. nde mbomamo angochokapo mwa miyezi yochepa kenako they are

koma ndi chilungamo Ndi chilungamo. ndi chilungamo tiyeni Chilungamo. iyayi tikati mm, ah, tikulankhula zambiri ah, zokhudza ndithu mtundu wa malawi tizikamba zoti amalawi asangalala nazo amalawi ah, zasangalatsa komanso dziko la malawi likhale likupindula inde um, opposition ndiyofunikira kwambiri chifukwa Kwa opposi- checks and balances. Exactly. Yeah, so on. Yeah.
E- o- opposition ndofunikira moti ikakhala yamphamvunso zimathandiziranso kuti boma limene likulamula um, azipanga zinthu zawo mozindikira kuti tikapanga zakuti

Uh, tinaonanso kuti mm. uh, nduna uh, ya maphunziro mm. um, iwo andithu Ah, um, a Msaka, a Msaka. Mm. anafotokozaponso kuti uh, zikuoneka kuti chinyengo chinachuluka kwambiri maunduna osiyanasiyana mm, ndiye anafotokoza kunena kuti uh, kwa anthu amene anakhudzidwa uh, ndi mchitidwe wakatangale mm. uh, ndi ziphuphu iyayi mm. lamulo ah, likhale ah, likugwira ntchito yake Ah, tikuona kuti andithu pang'ono mpang'ono ena akumangidwa kumafunsidwa tsopano vuto lake limene limapatsa mafunso akumanga lero of course uli ndi ufulu wa belo Yeah. koma then kenako belo ija imakhala ngati yatana mwathana Ndi zima- kuti okay pamene pazi- pa- pamene pazimaendapo chifukwa ah, zi- zi- zi- zimakhala zinthu zodabwitsa kwambiri umaona munthu wina wake kumudzi mwina ah, anaba Waba nkhuku, nkhuku eh. mbuzi kumene Eh, Koma- mulandu umathamanga koma mulandu Mulandu umathamanga. Eh, umathamanga. atali ku remand Mm. kenako kenako ayi basi kale Basi. ayi ali 10 years 10 years. koma uyu wasakaza chuma chuma mm, cha boma.
tikumganizira wasakaza Tikumganizira wasakaza chuma koma ngona tata watuluka belo zatha kenako ayi Zii. eh, mpakana kumakhala boma linalo Ndiye ndimaona ngati kuti penapakebe kumangana kupena pakumakhala. ya ya eh, eh, komanso zimafunikira ndithu kuti amala- inde chabwino mwina anthu ena amakhala kuti mwina alibe maloya Mhm. ndovutika eh, chifukwa kupeza loya sikophweka Eh, kupeza loya nkodula Nkodula, ndiye komabe zimafunika clarification ah, kuchokera ndithu kwa anzathu amene mwina mmapanga ah, zozenga milandu kutibe amalawi azidziwa chifukwa zimakhala zinthu zodabwitsa kwambiri kuona kuti ayi chuma cha boma chinasakazidwa amene anasakazayo ali moyo amene anasakazayo sali kundende amene anasakazayo iyayi akudya bwino

which have eroded fiscal stability izi ndiye ndi nkhani za chuma mpakana pali ndalama apa. Mm. Eh, zisonyeza kunena kuti um, nkhani ndi yamadeficit tikuchulutsa kwambiri kuti tili ndi ngati kuperewedwa kwa ndalama meaning kuti tani tibwereka nde the moment tikubwereka nde kuti chuma chathu tikuchiwononga Tikuchiwononga. so apanga 40 zimenezo komano ma, ma economist akamalankhula mm. amandisangalatsa amakhala mm. very objective yeah. eh, amaona mbali zonse zonse sikuti amangolankhula apo ayi mm. nde tatiwonereni kuti kumeneko kuli story ina yanji Eh, mwina nkhani imene pali nkhani zambiri ah, zimene zikuchitika komabe

They serve as a primary source of news and uh, civic education. Yeah, ndi yeah, ndithu tingoyamikira kuti izi zimene zikufunikira chifukwa uh, chilichonse ndithu amalawi kuti achimvetsetse nkhani yake ndithu ndi ma community-wa uh, zimene zimafunikira kwambiri. kodi tizingonena kuvuta komatu atolankhani ndi mafumu amayeneleka special treatment because uganizire ukoko ndi Ndi kumudzi, kumudzi, yeah. community radios amakhala kuti they are having their own audience Audience, yeah. so pena pake atha kupezeka zonena kuti um, iwo aja kwambiri taona kuti ena amakhala mbali za mtauni Yeah. ndekuti akafike kumudzi ndikufunika mayendedwe apo ndikufunika mayendedwe ya ndizonadi kuti a- a- akamakhala kuti they are painting a picture of something zikhala kuti mtu Yeah. pali with evidence based exactly yeah apa pali nkhani ku uh, arts and culture Okay. pamenepa pali nkhani kuti mps model miss malawi contestants

ziphadzuwaso zinapita komweko Mm, zimafunikira kwambiri ya Ah, chifukwa ziphadzuwa amati ziphadzuwa Eh, eh. Ndi- ndi dzuwa lavutali Fine, fine, fine. Eh, akuyenera kumatiphera ndithu dzuwa
Eh, amafunika kuti sinanga amati aka kuti apambana Yeah. amakhala kuzungulira so

ameneyotu na- ndi- watentha kwambiri watentha kwambiri. Yeah, ali ndi nyimbo zabwino Anabwera. nyimbo zimene zikusangalatsa malawi Mm. Ah, in terms of amapiano munumpire masipika ayayi ndizimunumpa chabwino uh, malinga ndi nthawi chabwino tionepo ndithu nkhani zokhudza um, uh, sports uh, tikuyamba kuti um, queens on song as um, uh, get good africa uh, start taona kuti ndithu africa netball cup yayamba ndithu mdziko muno dzulo pamene uh, maiko ndithu ngati south africa namibia lesotho eswatin uh, zimbabwe kenya Yu- Botswana. botswana Yeah. uganda uh, komanso ndithu malawi akutenganawo ndithu mbali uh, mu mpikisano umenewo on a high note malawi 46 and botswana 42 ah, kuyamba ndithu ah, bwino kwambiri mu mpikisano mwina mwina tiyembekezere zotani Ah, ndikuganiza kuti tiyembekezere zabwino Okay. because um, kuna chilungamo ah, kumbali ya mpira wa manja Yeah. malawi zimaoneka zoti timakwanitsa tima ti- timachita bwino pa international on, level. on international yeah. Yeah. Yeah. Eh, zikanakhala zina zilikanati "Ih, Mm, mm. koma ndikukhulupirira kuti Yeah, ziyenda bwino yeah. ndipo tayamba bwino Yeah.

ikhale kusewera ndi timu ya south africa ndiye ya ndithu tikhale tikukuzani osaiwalanso timu ya uganda nayonso ilinso ndithu ndi masewero uh, kuyambira nthawi ya folokoloko ndiye ya ndithu zambiri uh, tikhale tikukuzani through our own facebook page pamene uh, luntha sports desk ikhale ndithu uh, ku griffin saenda sports complex kumene tikhale ndithu tikukupatsani ma update osiyanasiyana red lions return to super league ya ndi nkhani yofunikiranso kwambiri komanso taonanso kuti ya ndithu nkhani iyi ndi yofunikira kwambiri akuti karonga united chairperson quits uh, karonga united chairperson alufeo deacon uh, chipanga has resigned from his uh, position. His resignation follows a misunderstanding with uh, uh, some section of the supporters. Nkhani ndithu yotsamwitsa uh, chifukwa achipanga ndi munthu wofunikira amene amathandiza kwambiri timuyi Oh. ndi zisokonezo ndithu abale ndi ena ndi ena komabe tikhale tikuona kuti zonse zikhale zikuyenda motani apa mwina ndingopanga komaliza

ai chimene mungapange ngati mukufuna ndithu kuona zinthu zambiri ah, pezani ndithu nyuzipepala zimenezi makamaka ya the daily times mtengo ndi 3000 kwacha pamene ya the nation mtengo kuonekaso kuti imeneyo ndi 3000 ndi 3000 kwacha Sure. kwa ife nkuyamika komanso kuthokoza kuti munapanga chisankho chopambana kukhala pamenepo ah, kuonana ndithu kanema wa luntha ndipo mtsiku lalero munali ndine patrick pupa komanso mnzangayo gift kalonga tikuti pitirizani kuonera kanema wa luntha madzulo ano nonse